ma umahi ma okezie ikpeazụ ma nnia nwodo okwu asị okwu asị okwu asị ka ọ bụ nke a ndị ji asị na-eri nri ịgbara ndị fulani odibo nche iwu osote onye isi n'obodo naijiria ọ mgbe m nọ n'ụlọ ikoni ka m ga-etinyere ha aka n'akwụkwọ sị ha agaghị m emezi biafra ọzọ unu bịa ka m gbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo ha yọrọ m m jụ m sị na aga m ahapụ nnwere onwe a na-azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m sị ha oge mgbe zik a na-agwa zik mbonu ojike na-akọwara zik sị ya na ebe ị na-aga na ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọ one naijiria ka anyị gaa n'ihu ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị a sị ha ihe azikiwe mere mgbe mbụ tinye anyị na ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu nwa na-eme kedu ụzọ nwana Nnamdị Kanụ si na-eme ya na-emejọ ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogwe e, nke abụọ gafere e, River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ya emezi ọ maa mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma m jụọ ha sị ha m bu ngwa agha o nwe onye m gbara egbe o nwe onye m gburu mma o nwe onye m gbara ụta ọkwa sọsọ ozi ọma chineke sị sị m gbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka a kpọta Nnamdị Kanụ ka e gbuo ya wụ ọha na eze na ndị gọvanọ ọkwa na gịnị mere ndị herdsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu awụsa akpọbeghị ka a bịa gbusie ha unu anụgo na o nwe onye na-achị ugwu awụsa gọvanọ pụtara sị ka e gbusie ndị herdsmen unu anụgo na o nwe onye yoruba pụtara sị ka e gbusie ndị opc ọ gwụna sọsọ ndị igbo n'ihi na unu na-agba lịka lịka ka unu ga-agbara ndị fulani odibo onye pụta ọ sị ka a gbara fulani odibo onye m sị na mụ nwa wụ nnamdị kanụ agaghị m agbara fulani odibo ha nwa na ha kwesịrị ịgbara mụ odibo ọ ihe na-esere mụ na ha ha gaa n'ugwu awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha o unu nọ ebe a Nnamdị Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị ole unu hapụ ya ọ na-akpagharị ebe niile ego a na-enye ya agaghị enyekwa ya ọzọ onye ahụ o tiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha ee aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọ wụ gị nwa wụ onye isi nche na steeti gị ị ga-agwa m na o nwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zoo naijiria ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ị maghị ihe gbasara ya ngwongwo niile e si be m buru ọkwa ebe okezie ikpeazụ ka e bugara na gọọmenti house n'ezi nna m ha na-ekiri na-amụ amụ ha were ụmụnne ha na-eresi ndị fulani chee na ndị fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gịnị na-eme ọha na eze n'ụbọchị nke taa akwa ofu jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ọkwa ofu jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọhanaeze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya o nwere otu ọ ga-abụ ma gị ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka a kpaa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha anaghị aghọtacha ihe anyị na-eme ọfụma ị jụọ ha ha sị na m chọrọ ikewapụ biafra n'ime naijiria na ọ bụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya m na-ajụ ha sị ya kee ụzọ unu chọrọ isi eme ya a sị na ọ wụ ka a gaa mee ntuli aka elu anyị bịanyecha aka a tụcha vootu a gaa na ebe a na-eme iwu a nọrọ a kpaa ya e kwekọrịta anyị gawa n'iru m jụọ ha ndị na-eme iwu obodo naijiria mmadụ ole si kano steeti pụta iri anọ na anọ 44 ọ bụ mmadụ ole na-emekwanụ iwu a si abia imo na bayelsa pụta ha erughị sọsọ kano steeti ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a i bu n'obi ebe ndị ọ wụ anyị na ha na-awụ nọchiri were agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile efe adịghị ụzọ adịghị obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya nwatakịrị ihe wụ ogbe ogbe nkịtị ebe a na-ebute mmanụ na-ebute ukoro ọkụ nke a na-ebupụ na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu awụsa ji na-eleta onwe ha mma wụ na be anyị ka o si bịa okporo ụzọ nkịtị unu ama nru ọnịcha ruo enugwu kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m ọ bụ gịnị ka i mepụtagworo ga-eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọ wụ eziokwu ihe IPOB na maka nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi akwụkwọ na-ekwu na uh, ilu a na-atụ n'igbo a sị mgbe ụfọdụ mgbe okorobịa nwoke ka onye ara na-alụnye ya nwaanyị ọ kwara ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala eh, na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma e kunie a gbagbuo anyị ege ebe a akpọ e jide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime ha niile na-agbara ndị Fulani odibo ị ga-abịa bịakwute nna gị ukwu sị nna gị ukwu ana m enupụ isi m sị ha mụwa wụ Nnamdị Kanu na m ama agbara ha odibo ọrụ ha afọ m ka mụ na ha mee ya ha ajụ ọ ihe na-ese okwu nweghị ihe ọzọ enwe m ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị ka ha ghọta na ha nwe ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha ịghọtakwanụ ọrụ a ma rụọ ya nke ọma ahụ ịghọta na eziokwu nọ n'ime ya ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ajọ ọnụ adị ekwe ka ụmụ Igbo nwee mkparịta ụka ihe ha chọrọ bụ ikwu ha na mmadụ niile asị ee onye sị ha na aa tụ ha kọwa ya ọnụ ọ ndị na-aghọtaghị ebe anyị na-aga mgbe niile ka m na-agbasa ozi m na-ekwu sị o nwee aro ọwụla ma ọ wụ atụmatụ ị na-atụpụta nke ga-abara anyị uru karịa nke m onwe m bu n'isi m hapụ ihe m na-eme sowe gị ana m ekwu ya mgbe niile o mekataghị obodo ahụ anyị n'anya ị na-ekwu na o nwe ụfọdụ n'ime ha sị na anyị na anyị nwee ọnụ ọjọọ anyị na-agwa ha okwu ọjọọ ọ kwa eziokwu ka anyị na-ekwukwana o nwee onye ọbụla anyị kpọrọ asị ọ ka ọ dụrụ onye ọbụla na mma nwa nwere amị mụrụ m na mgbe ụfọdụ m na-akọtọ ndị isi ojii nwa m onye ọcha m na-akọtọkwa onwe m nna m na nne m bụ ndị isi ojii onye ọwụla ka m na-akọtọ anaghị m emere onwe m ebere ọ gịnị mgbe ọwụla i lee obodo ndị ọcha ka anyị nọ i lee ebe niile ihe na-aga nke ọma n'ihi ha anaghị emere onwe ha ebere ha mejọọ ha sị nna i mejọọla nne m i mejọọla ihe i mere na ọ dịghị mma ka a chọọ ụzọ ọzọ mee ya ọ ba o hapụ ọ nwanne papa gị ọ nwanne mama gị biko hapụnụ ya na ọ dede m ha ọ dịkwa ọrụrụ ala ahụ. a na-agwa gị na nwanne papa gị amaghị ọrụ arụ nwanne mama gị anaghị arụta ya ka onye ọzọ bata bịa rụọ a sị mba na ụmụnne gị na onye ahụ na ọ dị ọrụrụ ala ọ wụ ụmụ ụfọdụ ihe ndị a bụ ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ ha achọghị ịnabata nke bụ eziokwu onye nwee atụmatụ ka nke Nnamdi Kanu na-agbasa mma o weta ya anyị were ya were rụọ ọrụ kama ihe m na-agaghị ekweta wụ ị na-agara ndị Fulani ozi ma ọ bụ na-eme ka e megide anyị ị sị na i nwe aro ma ọ bụ atụmatụ ị na-ewepụta ga-abara ndị Igbo niile uru ga-abara ndị Biafra niile uru aga m anabata ya kama ọ wụghị m nabata ya o ruo echi Julius Berger rụọ okporo ụzọ n'ugwu Awụsa ị kpọtara m onye oshi na-abịa arụrụ m ụzọ n'ezi nna m ghọta ihe m na-ekwu ọ na-adị mma aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri ekwetala m n'ihe ha na-ekwu sị eleghị anya na onye ọbụla weta uche ya ka anyị mee ya kama na o nwee ihe nọ ya n'okpuru ọ na-eme ihe kwụrụ ihe kwụdebe ya m sị ha na unu lee anya ụwa niile ebe ihe na-aga nke ọma ebe anyị na-agba mbọ ka anyị eh, gaa biri o nwere ofu ihe zuru ha ọnụ ha anaghị ekwe ka onye ọwụla bata bịa mebie ihe ha na-eme onye ọwụla ọ masịrị ya wụrụ ọ wụdịrị Malaysia nkịtị lekwa Malaysia ndị Malaysia bịara sị praịm minista ihe ị na-eme adịghị mma ị ga-esi ebe a pụọ

Kadobe ana m abịa ogbu ọja kezi ibe na-ese okwu eze mmụọ kezi ibe na-ese okwu kedu ibe Nnamdi Kanu eji achụgharị ya ka e jide gbue kedu ibe eji si si jide Nnamdi Kanu ka e gbue kezi ibe na-ese okwu eziokwu eziokwu eziokwu eziokwu ọ wụ ibe ka eji ekwu si jide Nnamdi ka e gbue ọ wụ ibe ka eji ekwu e jide Nnamdi e tigbue kedu ibe Nnamdi Kanu mere eji achụgharị ya kedu ibe ọ wụ eziokwu eziokwu o kwuru eziokwu na ya ekweghị ekwe na ya ejeghị ekwete kedu ibe Nnamdi Kanu kwuru na ya ejeghị ekwete mmegbu a na-emegbu ndị Igbo mmegbu a na-emegbu Biafra ọkwa ya ka ọ jụrụ na ya ejeghị ekwete ọkwa ya na-ese okwu ọkwa ya wụ ọgụ na mgba ọkwa ya ka eji asị ka e jide gbue ọkwa ya ka eji wee si onye jide Nnamdi Kanu o tigbue kedu ibe bụ eziokwu eziokwu ọ nwụdịrị anwụ ụfọdụ ndị igbo ụfọdụ ndị igbo mapụta sorokwu gbaba nwanne be mgba maka ezi ibe eji agba nwanne ya mgba ọ wụdị ka a zọta ibe dịrị mụ na gị ka oke onye ọbụla ruo ya aka ọkwa ya ka ọ na-azọ m jụba igbo ajụjụ kedụzi ibe eji achụgharị nyawa odogwu maka o kwuru eziokwu o kwu eziokwu jide eziokwu n'aka maka na eziokwu bụ chukwu eziokwu bụ chukwu o, chukwu bụ eziokwu onye kwu eziokwu n'ụwa o jide eziokwu n'aka wee jekwube chukwu onye si asị n'ụwa o jide asị aka wee jekwube chukwu chi jide eziokwu onye egbuzina nwanne ya onye emegbuzina nwanne ya ngwa na eke na-egbu ejibe agbagbunye anyị anya nna ka anyị pụtara kwuwe a kpụrụ ụfọdụ wee kpọnaba abuja maka ejidebere anyị gbue oke nwanne ka m jụkwa ma ajụjụ ọ wụ onye egbubeziri ma ya ekwuna okwu ọ wụ onye egbubeziri ma ya eghena ọnụ Nnamdi Kanu pụta kwechiri na ya ejeghị ekwe ọkwa ya ka a na-achọ ya ka e gbue o mere igbo gịnị ndị igbo agbabakwuo na ya mgba ndị igbo agbabakwuo na nwanne be mgba eze mmụọ kedu onye ji eme ibe udo n'ụwa kwudo kedu onye ji eme ibe udo n'ụwa kwudo nya ka m ji agwa igbo okwu ọkọcharụ Nnamdi Kanu ji ata afụfụ ya okwu jọrọ ya na ọ ya-ata afụfụ igbo keruru anyị ka ejerube n'ala anyị n'ike anyị jere chụọ agụ anyị jidere agụ gbue o ruzie mgbe eji eke anụ agụ ba buru isi agụ wee rie wee si na anyị amazi eri kedụzi ka etibe nara ya oke anyị na be anyị ka etibe ebute iwe ogbu ọdị n'ọkwa nso ịnọkwa nso dị ketekete a na-abaghị oke anyị ogbu ọjụ oke anyị ka a narụba anyị bu n'Abuja oke anyị ka a narụba anyị bu n'Abuja n'ezinụlọ anyị ihe na-enye ego na naija ọkwọ na ala igbo ka e si ibe buru nyawa ibe bu na abuja ma oke anyị erutezighị anyị aka arịrị egbue m arịrị egbue m